A chomhmhúinteoirí, tá lúcháir orm fáilte a chur rómhaibh chuig an ceardlann speisialta seo anocht. Cineál de oid-ócáid ag díriú isteach ar na dóigheanna gur féidir leis an iPad cuidiú leis an cianfhoghlaim agus leis an cianteagasc. Nuair a druideadh na scoileanna bliain ó shin, bualadh earnáil na Gaelscolaíochta go trom. Ba dhoiligh an tumoideachas a dhéanamh agus na páistí sa bhaile. Ach, mar a fheicfidh sibh anocht, is iomaí cleas agus scil a bhí in úsáid ag múinteoirí an Ghaeloideachais leis an bhearna sin a líonadh. Tá mé go mór faoi chomaoin ag Jane, Róisín, Siobhán agus Meg a bhí thar a bheith flaithiúil a scileanna a roinnt libh anocht. So seo chugaibh ord reatha na hoíche. Cuirfidh Jane Uí Néill tús leis an cheardlann, ansin beidh seal ag Meg Nic an tSionnaigh labhairt, tiocfaidh Róisín Ní Mhóráin isteach agus ansin beidh Siobhán Ní Shéaghdha ann fosta. Titfidh, ar an drochuair, seal na hoíche ormsa! Is féidir libh an comhrá a leanúint nó fiú a thoiseacht trí na teachtaireachtaí anseo ar YouTube nó trí an haischlib ar Facebook. haischlib Apple RTC. Beidh suirbhé beag le líonadh isteach agaibh ag an deireadh, mura miste libh, agus go n-éirí bhur saothar libh ar fad.
Dia daoibh! Is mise Jane Uí Néill, múinteoir bunchéime agus comhordaitheoir TFC i nGaelscoil Uí Néill in Oileán an Ghuail. Tá mé ag dul a thaispeáint daoibh an cur chuige atá agam ar an chianteagasc agus ar an chianfhoghlaim. Agus taispeánfaidh mé cúpla sampla daoibh de na rudaí a chuirimse amach chuig na páistí achan tseachtain. Sé an rud a dhéanaimse féin ná go gcuirimse amach pacáiste oibre achan tseachtain. Faigheann siad pacáiste oibre Dé Luain agus úsáideann siad sin i gcomhair le Seesaw Class. So d'iarr mé ar na tuismitheoirí ag an tús an aip sin a íoslódáil Thug mé amach home learning code agus thig leis na páistí logáil isteach agus cuirimse gníomhaíochtaí ar Seesaw Class achan tseachtain ach chomh maith leis sin is féidir leis na páistí nó na tuismitheoirí grianghraif a ghlacadh de na leathanaigh oibre nuair atá siad críochnaithe ag na páistí is a chur ar ais chugam lena ceartú. Chomh maith leis sin cuirimse ábhar tacaíochta ar líne ar líonláithreán na scoile achan tseachtain agus. Agus bainimse úsáid as seomra ranga fíorúil, so cruthaím ceann ar Google Slides agus amharcaimid ar sin ar ball. So na pacáistí oibre, is maith leis na tuismitheoirí agus na páistí na pacáistí oibre, so rud ar pháipéar acu thig leo é a dhéanamh agus a chur ar ais chuig na múinteoirí agus sílim go bhfuil sé iontach iontach tábhachtach go háirithe ag bun na scoile. Ach mar a dúirt mé, úsáidim na pacáistí i gcomhar le Seesaw Class, so nuair atá na páistí logáilte isteach san aip, Thig leo grianghraif a ghlacadh den obair atá críochnaithe acu ar pháipéar agus é a sheoladh chugam le ceartú. Thig liom an obair a cheartú agus aiseolas a thabhairt do na páistí. Thig leat voice notes a ghlacadh, thig leat comments a scríobh agus sílim go bhfuil sé iontach, iontach éifeachtach ar fad. Ach sé an rud is fearr leis na páistí fá Seesaw ná na gníomhaíochtaí a chuirimse ar achan tseachtain. So amharcfaidh muid ar sin bomaite. Nuair a théann tú isteach ag Seesaw, tá, bhuel, seo na gníomhaíochtaí atá déanta agam go dtí seo agus cuirimse iad amach ag na páistí, déanann siad iad agus cuireann siad ar ais chugam iad. So déanann siad gníomhaíochtaí mata, teangaí, domhan thart orainn, leithéid de sin. Agus i gcónaí cuirimse na treoracha i mBéarla do na tuismitheoirí, ní thig leis na páistí ag bun na scoile iad a léamh cibé, ach cuirimse, sampla anseo do na páistí. Thig leat voice note a chur nó multimedia example agus mínímse an rud i nGaeilge daofa. So, amharcaimid ar an gceann seo bomaite. Anois a pháistí, caidé atá againn anseo? Cén áit í seo? An fheirm. Seo an fheirm. Agus cén áit í seo?

gníomhaíochtaí a dhéanamh. Cuid acu, cruthaímse iad mé féin, ach ní fiú sin a dhéanamh d'achan rud mar tá moll mór gníomhaíochtaí ins an leabharlann so má théann tú ag add, assign activity agus tá tú ábalta bheith ag amharc fríd leabharlann, sin mo leabharlann féin but má théann tú chuig community anseo is féidir cibé aois a ba mhaith leat a chur isteach, cibé, cibé ábhar, so déanaimse mata. agus ansin tchí tú moll mór samplaí is féidir leat a chóipeáil is a a athrú go Gaeilge nó a athrú cibé dóigh ba mhaith leat. So le sin a dhéanamh, fan go bhfeicfidh muid, so sin ceann a d'úsáid mé cheana féin. So má chliceáileann tú ar an croí, sábhálann sé é chuig leabharlann s'agat féin, so má théann tú ar ais chuig do leabharlann féin, ba chóir go raibh sé ann, seo é, agus. Má chliceáileann tú ar agus gabh chuig an trí phonc anseo, i gcónaí ar Seesaw, amharc fá choinne an trí phonc, agus tá tú ábalta Copy and Edit Activity a bhrú agus ansin thig leat é, thig leat é a aistriú go Gaeilge do na páistí níos sine ach mar dúirt mé, na tuismitheoirí a bhíonn ag léamh seo ag bun na scoile so fágaimse na treoracha i mBéarla ach cuirimse isteach. voice notes, nó multimedia example i nGaeilge agus ansin nuair a shábhálann tú é em thig leat é a chur amach ag na páistí ag baint úsáide as an chnaipe sin Assign. Tá roinnt acraí ar fáil ar Seesaw fosta so nuair atá tú ag scríobh amach na treoracha thig leat é a dhéanamh iontach iontach soiléir do na páistí agus do na tuismitheoirí ag baint úsáide as na hacraí seo so i gcónaí úsáideann tú idirstad agus ansin an treoir ba mhaith leat ansin idirstad eile so bíonn an treoir idir dhá idirstad em agus má úsáideann tú é mar seo seo an rud a tchífidh siad na na pictúirí na íomhánna beaga seo agus just cuidíonn sin sílim mar tá sé iontach soiléir ní thig leo really botún a dhéanamh. Achan tseachtain fosta, cuirimse ábhar tacaíochta ar líne do na páistí. Agus mar a dúirt mé, bainimse úsáid as líonláithreán na scoile fá choinne seo. So, achan tseachtain bíonn leabhar léitheoireachta ann, bíonn scéal na seachtaine ann, amhrán na seachtaine, cóip den tseomra ranga fíorúil agus nasc chuig r-leabhar. De ghnáth, déanaimse na leabharthaí seo ar Book Creator. so amharcfaidh muid ar an líonláithreán bomaite. Em. chomh maith leis na leabharthaí agus na scéaltaí agus a leithéid, cuirimse nasc isteach chuig, em. tá suíomh iontach ann, Fios Fuaimeanna, suíomh CCEA atá ann agus, em. tá leathanach ann, Fios Fuaimeanna agus téann sé fríd achan fhuaim san aibítir. So. Just glacaimse fuaim difriúil achan tseachtain agus cuirimse nasc ann do na tuismitheoirí so thig leo an fhuaim sin a fhiosrú, cineál de I Spy atá ann. Eh cuirimse nasc isteach fá choinne, mar dúirt mé, na ebooks nó r-leabhair eh agus Book Creator a úsáidim fá choinne sin. Em ach ansin achan tseachtain bíonn, bíonn seo an áit a cuirimse na, leabharthaí léitheoireachta, na scéaltaí, na hamhráin agus leis na scéaltaí a dhéanamh, bainimse úsáid as iMovie so fan go bhfeicfidh mé cá bhfuil iMovie? so em a bhuíochas le Twinkl, fuair mé cuid mhór íomhánna ó Twinkl, em chuir siad achan rud ar fáil saor in aisce do mhúinteoirí is do thuismitheoirí is do pháistí ó thosaigh seo uilig i mí an Mhárta. Em so tá sé iontach iontach furast iMovie a úsáid, cuireann tú isteach em.

Fadó fadó bhí trí gabhair ann. Bhí gabhar beag ann, bhí gabhar mór ann agus bhí gabhar mór láidir ann.
So, tá sé iontach simplí na físeáin a dhéanamh ar iMovie. Rud eile a bhíonn ar an líonláithreán agam achan seachtain ná nasc chuig an seomra ranga fíorúil atá agam. Agus sin rud atá i gceist agam anseo ná pdf idirghníomhach a chruthaím ar Google Slides agus is féidir leat cuid mhór naisc a cheangailt istigh sa pdf agus glacfaidh sin na páistí chuig teachtaireacht an mhúinteora, cluichí idirghníomhach, ceachtanna simplí agus leabharthaí léitheoireachta, scéaltaí, amhráin agus araile. So amharcfaidh muid ar sin anois in Slides. So seo ceann a bhí agam cúpla seachtain ó shin agus eh, so achan seachtain déanaimse teachtaireacht bheag daofa so má chliceáilann tú ar an mhúinteoir Tá súil agam go n-oibríonn seo. yeah.
Maidin mhaith a pháistí! Goidé mar atá sibh ar maidin. Tá súil agam go bhfuil. So, just labhraímse leis na páistí ar feadh cúpla soicind. Agus ansin tá na nascanna eile ansin. Achan seachtain déanaimse rud éigin bunaithe ar litir na seachtaine. So mar tchí sibh anseo an litir S, agus úsáidim, bhí mé ag caint cheana féin ar fios fuaimeanna le SEA. Um so, déanaimse ceacht beag ag baint úsáide as na háiseanna sin. G, Tá muid ag dul a bheith ag foghlaim fan litir S. S, Cad é atá anseo a thosaíonn le S? S, S, Solas? S, S, Sorcas? S, S.
So, achan, achan seachtain bíonn ceann úr agam. Em, ansin bíonn nasc agam chuig scéal na seachtaine arís, nasc chuig amhrán na seachtaine agus de ghnáth déanaimse físeán beag, tchí sibh go bhfuil mé ag baint úsáide as Adobe Spark. Is Adobe Spark Video an t-ainm atá ar an aip ar an iPad agus an fáth an úsáidim sin ná go dtugann sin nasc duit. Thig leat físeán a thabhairt isteach ann ón camera roll agus bhéarfaidh sin nasc duit mar tá nascanna de dhíth le cur isteach ins an pdf idirghníomhach sin.
Chonaic muid Tríona ina suí ar ghile.
Bíonn nasc agam chuig e-leabhar de ghnáth a dhéanaimse ar Book Creator so tá cuid mhór féidearthachtaí anseo. De ghnáth déanaimse rudaí a bhaineann leis an domhan thart orainn nó leis an topaic atá mé a dhéanamh so seo an fheirm. Ar ndóigh thig leat. an téacs a léamh. Seo an feirmeoir. Tá an feirmeoir ag an teach. Ach chomh maith leis sin, thig leat amhráin agus rudaí a chur isteach ins an e-leabhar fosta. Bhí madadh mór ag feirmeoir. So, sin na féidearthachtaí. Rudaí eile a dhéanaimse ná go gcuirimse nasc chuig cluichí idirghníomhach atá ar fáil ar an líon leitheadach. So seo ceann de chuid BBC, de, tá an puzzle, míreanna mearaí, ach úsáid, bainimse an-úsáid as an stuff a chuireann, gur chuir an tÁisaonad ar fáil, de, taifeadtar. Baineann sé le clár luathléitheoireachta, na cluichí sin. Bíonn an, bíonn an leabhar léitheoireachta anseo fosta agam agus arís bainimse úsáid as Spark, Adobe Spark leis an nasc a fháil ach mar a fheicfidh sibh anseo, seo just pdf den leabhar Teach. agus an rud is maith liom fá seo ná Teach.
an tracker beag. Mo leithscéal. An rud beag seo. So, thig leat, má tá pdf agat ar an iPad, thig leat seo a úsáid le do mhéar a chur faoi na focla do na páistí óga. Agus sin just, bhain tú sin istigh in settings ar an iPad. Settings, accessibility, agus seo assistive touch. Déanaimse rudaí mata ar seo fosta, so bíonn ceachtanna beaga agam. Mar shampla, seo ceann a rinne mé ar Explain Everything. So, just úsáideann tú, bíonn tú ag taifead an scáileáin ar an iPad agus tú ag
bogadh uimhreacha thart nó cibé rud, ar Explain Everything nó thig leat, thig leat Keynote a úsáid nó cibé rud, má tá tú ábalta bheith ag scríobh nó ag. ag cur ceacht i láthair and then taifead an scáileán agus cuirimse isteach chuig Adobe Spark, Video agus faigheann tú nasc le cur isteach anseo. So sin an cineál ruda a chuirimse amach chuig na páistí achan seachtain. So seo liosta de aipeanna úsáideacha agus mar a tchí sibh, Seesaw, Google Slides, Clips, sin an rud a úsáidim leis an Memoji a thaifeadadh. Mar a dúirt mé, taifead scáileáin le achan rud really a thaifeadadh ar an iPad. Ansin tá Adobe Spark Video, aon iontach maith le nasc a fháil. Book Creator, Explain Everything, Keynote, Office Lens, sin aon iontach maith, is féidir leat grianghraif a ghlacadh agus athraíonn sé na grianghraif chuig pdf. So abair gur mhaith leat leabhar a dhéanamh, leabhar léitheoireachta nó scéal nó rud éigin, glacann tú grianghraf d'achan leathanach agus Athraíonn sé chuig pdf agus thig leat ansin an tracker beag seo a úsáid lena thaifeadadh agus úsáid an Bitmoji leis an charachtar beag a dhéanamh, a chruthú fosta. Agus sin, seo naisc úsáideacha, áiseanna ar an idirlíon, arís, Séideán Sí, bíonn leabharthaí léitheoireachta ann.

Dia daoibh! Is mise Meg Nic an tSionnaigh agus is múinteoir Eochairchéim 2 mé i nGaelscoil Uí Rua i nDún Geanainn. Tá mé ag dul a labhairt libh inniu faoi aip darb ainm Book Creator a bhí an-úsáideach ar fad dúinn le linn na dianghlásala. Nuair a druideadh na scoileanna go tobann i mí an Mhárta anuraidh, mhothaigh muid go raibh muidinne mar scoil agus earnáil na Gaelscolaíochta ar fad faoi mhíbhuntáiste ó thaobh áiseanna de, i gcomparáid leis na hearnálacha eile, dar ndóigh. Agus an dúshlán ba mhó a bhí againn mar bhunscoil ná an Ghaeilge agus an dóigh leis na páistí a thumadh sa Ghaeilge agus iad sa bhaile. So na príomhspriocanna a bhí againn leis na háiseanna seo a chruthaigh muid ná sealbhú na Gaeilge agus múnlaí teangaidh a chur chun cinn, i dtaca le cúrsaí curaclaim, dar ndóigh, ach. Ar mhaithe le spraoi agus sult chomh maith. So, mar a deirtear, múineann gá seift agus bhí orainn áiseanna d'ardchaighdeán a chur ar fáil dár dhaltaí agus taispeánfaidh mé daoibh anois cúpla sampla de rudaí a chruthaigh muid agus ansin taispeánfaidh mé daoibh an dóigh le háiseanna mar seo a chruthú ag úsáid an aip Book Creator. Seo cúpla sampla de na e-leabharthaí a chruthaigh muid le linn na dianghlasála. Don chuid is mó, d'úsáid muid na leabharthaí móra atá déanta ag an Áisaonad. Rud a rinne muid ná gur ghlac muid grianghraf de achan leathanach den leabhar agus chuir muid fuaim isteach so nuair a osclaíonn an páiste an e-leabhar seo thiocfadh leo na focail a léadh nó thiocfadh leo éisteacht leis an mhúinteoir ag léadh an scéil.
Fadó fadó, bhí seanfhear agus seanbhean ann. Lá amháin, dúirt. Tá sé iontach simplí a úsáid mar pháiste agus sílim go bhfuil. Cuma dheas agus páiste cairdiúil air fosta. Nuair a tharla seo uilig go tobann i mí an Mhárta anuraidh, ní raibh muid róbhuartha faoi chúrsaí cóipchirt, dar ndóigh, de bhrí nach raibh muid ach ag baint úsáide as na háiseanna seo go hinmheánach ins an scoil s'againn féin. Ach bhí sé iontach tábhachtach dúinn eispéiris scéalaíochta a chur ar fáil do na páistí agus seo an dóigh is fusa lena dhéanamh. I dteach beag ar imeall na coille. Agus tá sé iontach deas fosta do na páistí bheith ábalta guth a múinteora féin a chloisteáil. Seo rud atá déanta ag Múinteoir Clíona i Rang 1 do na páistí le díriú isteach ar na fuaimeanna s'acu. So chuir sí físeán isteach de achan fhuaim. Físeán den dóigh leis an litir a mhúnlú. K K K K Chain to heart.
Agus ansin fosta chuir sí pictiúr agus focail isteach de focail a thosaíonn leis an fhuaim sin.
caisleán caisleán clog clog coinín coinín.
agus roinn sí sin d'achan uile fhuaim. Bhí muid buartha ag an am fosta go mbeadh orainn na páistí a ullmhú do na sacraimintí agus iad sa bhaile so tá leabhar paidreacha déanta ag Múinteoir Loinnir anseo de na paidreacha is coitianta agus guth s'aici leis.
Agus dóigh a bhí ann fosta leis an Ghaeilge a shníomh isteach chuig gné eile den saol, bhí muid really ag iarraidh an Ghaeilge a spreagadh agus na páistí a spreagadh leis an Ghaeilge a úsáid chomh minic agus is féidir agus iad sa bhaile. Mar a luaigh mé cheana féin, bhí sé deacair eispéiris tumoideachais a chur ar fáil gan na páistí os ár gcomhair sa rang ach de réir mar a chuaigh muid ar aghaidh agus muid níos muiníní leis an aip seo Book Creator, Bhí muid in ann áiseanna a chur ar fáil do theaghlaigh na scoile a chuir an Ghaeilge chun cinn i suíomhanna éagsúla agus iad sa bhaile. Seo sampla de rud a chruthaigh mé féin, rannta agus rímeanna. So bhí seo dírithe ar pháistí na bunchéime. So an rud atá i gceist ná na ranntaí agus na hamhráin uilig. atá ar eolas acu agus a dhéanann muid sa rang leo ag bun na scoile. So tá na focail ann agus tá an ceol leis. Anois ní seo páistí Gaelscoil Aodha Rua ag ceol, comhthionscadal a bhí ann, rinne Gaelscoil Uí Néill an dlúthdhiosca seo blianta ó shin ach. Rud deas idirghníomhach a bhí ann leis na páistí a spreagadh le bheith ag éisteacht le Gaeilge agus ag ceol sa Ghaeilge chomh maith. Rud eile a chruthaigh muid ná e-leabhar Cócaireacht don Óige a bhí déanta ag Gaeloideas Chontae Dhoire agus rud a rinne muid ná gur thug muid dúshlán teaghlaigh do na teaghlaigh achan seachtain agus threoraigh muid iad chuig an leabhar seo ina bhfuil na hoideas ann go dátheangach so bhí siad ábalta an Ghaeilge a úsáid agus iad ag cócaireacht agus deis a bhí ann leis na teaghlaigh a spreagadh leis an Ghaeilge a úsáid i gcomhthéacs an uile lae fosta. Taispeánfaidh mé daoibh anois an dóigh leis an aip Book Creator a úsáid. Is fiú a rá anois go bhfuil leagan saor in aisce ar fáil den aip ach tá sé iontach teoranta, níl i gceist i ndáiríre ach free trial, so is fiú go mór an leagan ceart a fháil. So nuair a théann tú isteach tífidh tú achan leabhar atá déanta agat cheana féin ach má tá tú ag iarraidh leabhar nua a chruthú brú ar New Book agus tífidh tú go dtig leat an leagan amach a ba mhaith leat a roghnú, is maith liom an ceann cearnógach anseo, agus nuair a thosaíonn tú tá sé iomlán glan, iomlán bán, níl rud ar bith le feiceáil. So, thig linn dul isteach agus cúlra an leathanaigh a athrú, thig linn dath a roghnú, nó tá, nuair a théann tú fríd, tífidh tú go dtig leat patrún a roghnú, nó thig leat páipéar a phiocadh, just, sílim just go roghnóidh mé dath buí. So, cad é mar a chuirim téacs isteach, brú ar an tsiombail beag anseo agus Add Text agus tá mé ag dul a dhéanamh leabhar beag iontach simplí just na taispeáint daoibh an dóigh lena úsáid, Brógaí agus tá sin beag baoideach, thig linn dul isteach agus an téacs a athrú. So, brúim ar an i anseo, thig linn an téacs a dhéanamh níos mó, Thig liom an cló a athrú, thig liom an dath a athrú más maith liom. Agus achan rud a ba mhaith leat a dhéanamh, brúann tú ar an i lena dhéanamh. So, tá mé ag dul a bhogadh chuig barr an leathanaigh. Anois, chomh maith leis sin, taispeánfaidh mé daoibh an dóigh le pictiúr a chur isteach. So, b'fhéidir gur mhaith leat pictiúr a roghnú ó. Google Images so is maith liom na brógaí seo. Tá mé ag dul seo a shábháil chuig an iPad agus brúfaidh mé ar an symbol anseo arís agus má chliceálann tú ar Photos taispeánfaidh sin duit achan rud atá agat sa camera roll. Anois, tchífidh sibh go bhfuil cúlra bán ar seo agus

leid daoibh anseo a chuidíonn linn, más maith linn sin a haithint. So, scríobh isteach PNG i ndiaidh cibé rud a ba mhaith leat agus tchífidh tú go bhfuil cúlra chan, copy gabh mo leithscéal, go bhfuil cúlra liath ar an ghrianghraf seo. Ciallaíonn sin nach mbeidh cúlra air nuair a thabharfaidh mé isteach chuig an aip. So, photos aríst. So, tchífidh tú an t-am seo nach bhfuil cúlra ar bith air. So, sílim go bhfuil sin i bhfad níos fearr. Chomh maith leis sin, thig linn fuaim a chur isteach. So, add sound. Bróga. Agus dar ndóigh, muna bhfuil tú sásta, thig leat No a bhrú agus é a athdhéanamh, ach tá mise sásta go leor, agus thig liom seo a bhogadh thart áit ar bith a ba mhaith liom, just cuirfidh mé sa choirnéal ansin é. Anois, déanfaidh mé leathanach eile, so go díreach brúim anseo, agus tá leathanach nua agam. So, an t-am seo, ba mhaith liom grianghraf a chur isteach, so, aríst eile, brúim ar an symbol beag anseo agus tá mé ag dul an camera a úsaid an t-am seo. Agus grianghraf a ghlacadh de na brógaí deasa seo. Thig liom an pictiúr. an grianghraf gabh mo leithscéal, a dhéanamh níos mó, níos lú, cibé rud a ba mhaith leat. Cuirfidh mé é sa lár ansin agus tá mé ag dul a chur níos mó téacs isteach. Seo iad mo bhrógaí. Tá siad bán, bándearg agus buí. Anois, tá sin ollmhór an téacs sin, so Brúim ar an 'I' agus thig liom é a dhéanamh i bhfad níos lú. Agus thig liom an dath a athrú. Anois. Okie doke, so tá mise sásta le sin. Tá mé ag dul a chur fuaim isteach aríst. Seo iad mo bhrógaí. Tá siad bán, bándearg agus buí. Agus cuirfidh mé sin isteach ansin. Anois, caidé mar a roinneann tú an leabhar nuair atá tú críochnaithe leis agus sásta, dar ndóighe, gabh siar chuig My Books agus tchifidh tú thíos anseo, an, níl teideal ar bith air seo ag an bhomaite, so caithfidh tú teideal a thabhairt. Brógaí. Agus ansin tchifidh tú go bhfuil cineál cearnóg anseo, brú ar sin agus an dóigh a dhéanaimse féin é ná go roghnaím Publish Online agus tchifidh tú go bhfuil sé scríofa anseo With a Teacher Account so níl le déanamh agat chun teacher account a dhéanamh ná seoladh ríomhphost a chur isteach, tá sé ionta simplí, ní chaithfidh tú íoc as nó rud ar bith mar sin. Agus brú ar publish. Ní ghlacann sé i bhfad agus sin é, nuair atá an cineál ciorcal sin air. So, nuair a bhrúnn tú ar sin, thig leat dul isteach is amharc air ar líne nó thig leat an nasc a chóipeáil. So, share link agus tá mé ag dul an nasc a chóipeáil. Agus abair gur mhaith liom seo a roinnt ar Google Classroom, rachaidh mé isteach, Classwork, agus tá mé ag dul seo a chur suas mar áis go díreach. Brógaí. Agus add attachment, brú ar insert link, agus cóipeáil an nasc isteach. Tá sé chomh simplí sin. Tá sé mall ach tá sé simplí agus sin é. Anois nuair atá siad ag iarraidh dul isteach le hamharc air, téann siad isteach agus níl le déanamh acu ach brú ar an nasc. So tá sé chomh simplí sin. Agus an rud deireanach a ba mhaith liom a thaispeáint díbh anocht ná an áis seo a chruthaigh muid i gcomhpháirt le Scoil Iósaif, Domhnach Mór. Rinne muid seo de bhrí gur thuig muid go raibh a lán tuismitheoirí sa bhaile gan Ghaeilge nach raibh, b'fhéidir, chomh compordach nó chomh muiníneach ag tacú leis na páistí sa bhaile ach b'fhéidir go raibh siblíní acu i Scoil Iósaif sa Sruth le Gaeilge a bhí ábalta tacú leis na páistí so d'aithin muid go raibh deis ar leith againn bheith ag tacú leis na múinteoirí óga seo, na déagóirí, leis na páistí níos óige sa bhaile. So an rud a bhí i gceist ná gur bhailigh muid na háiseanna, key, uilig le chéile.

daoibh. Is mise Róisín Ní Mhóráin. Is múinteoir meánscoile mé. Is múinteoir Béarla mé chomh maith agus múinimse i gColáiste Cois Life i Leamhcán. Agus táim ag cur an físeán gairid seo le chéile daoibh ionas go bhfeicfidh sibh na bealaí go n-úsáidim m'iPad agus mé sa seomra ranga. Tá súil agam go bhfaighidh sibh roinnt smaointe ó seo agus gur féidir libh iad a úsáid i do sheomra ranga féin. Má tá an t-ádh libh i bhur scoileanna agus go bhfuil iPadanna ar fáil dos na scoláirí, ceann dos na bealaí is fearr leis an iPad a úsáid le Bliain a hAon nuair atá tú ag iarraidh orthu an teanga atá acu a úsáid agus iad ag foghlaim mar shampla faoi an teach agus na seomraí éagsúla atá isteach sa teach, go minic iarraimse orthu dul timpeall agus grianghrafanna a thógáil. Agus nuair atá na grianghrafanna tógtha acu, téimse isteach anseo in iMovie agus taispeánaimse dóibh conas físeán gairid a chur le chéile. So, mar shampla, tá mé ag. piocadh amach cúpla grianghraf atá mé ag iarraidh a úsáid sa físeán, agus b'fhéidir an madra chomh maith, agus brúimse ar Create Movie agus anois tá na físeáin ar fad istigh anseo agam agus tá sé an-úsáideach. go bhfuil an iMovie chomh um níl fhios a'm an Gaeilge ar intuitive ach tuigeann sé cad gur mhaith leat a dhéanamh. So, mar shampla, abair go bhfuil mé ag iarraidh go ndéanann um na scoláirí cur síos ar an seomra suí so is féidir liom an grianghraf a úsáid sa físeán seo agus just brúimse ar an píosa buí ansin agus cuirimse fad leis agus taispeánaimse é seo dos na scoláirí sa rang agus mínímse dóibh céard a bhfuil le déanamh ansin. So, tógann siad na grianghrafanna agus ansin nuair atá siad críochnaithe, téann siad isteach in iMovie, brúann siad ar Create Movie, roghnaíonn siad na grianghrafanna agus ansin, caithfidh siad voice over nó an guth a chur leis an bhfíseán. So, tá sé sin thar a bheith simplí, an méid atá déanta agam go dtí seo. So, an chéad rud eile gur mhaith liom a dhéanamh ná brú ar an microphone ansin ar clé, deireann sé liom go bhfuil sé réidh le taifead, agus deinimse é seo sa seomra ranga leis na scoláirí ionas go bhfeicfidh siad cad é na cineál eh, na rudaí go gcaithfidh siadsan a rá nuair atá siad ag déanamh cineál turas timpeall an tí mar seo. Seo é ár seomra suí. Is breá linn an seomra suí inár teach. Is breá liom suí isteach anseo agus mo scíth a ligint agus breathnú ar an teilifís. Seo an chistin. Is breá liom an chistin mar is breá liom bia. Is breá liom bácáil chomh maith. Seo cáca a rinne mé níos luaithe inniu. Seo an seomra folctha. Is breá liom dul isteach sa chith tar éis traenáil peile. Seo an halla. Is breá liom an halla mar nuair a thagaim abhaile ó scoil is féidir liom mo scíth a ligint ansin. Seo mo sheomra codlata. Feicfidh tú mo ríomhaire ansin. Déanaimse go leor oibre isteach i mo sheomra codlata agus ansin téim a codladh. Seo Ár gairdín. Is breá linn an gairdín mar bíonn go leor spraoi againn amuigh anseo. Is breá le mo mhamaí an gairdín. Caitheann sí go leor ama ag garraíodóireacht ann. Seo ár madra. Max is ainm dó. Is breá linn é. Agus anois tá mé críochnaithe ag cur an físeán gairid sin le chéile, is féidir liom brú retake nó review nó accept. So brúimse ar accept agus anois tá an físeán seo réidh agam. Brúimse ar barr ar chlé ansin ar done. Nuair atá sé críochnaithe agam mar seo, abair go bhfuil an múinteoir ag iarraidh breathnú air, So chun é a roinnt leis an múinteoir, is féidir liom brú ar bun, sa lár, feiceann tú an gcearnóg leis an em saighead ag gobadh amach as, so brúimse ar an mbosca sin agus is féidir liom é a sheoladh ag an múinteoir tríd brú ar em outlook nó trí é a uaslód go dtí onedrive agus an nasc a roinnt léi nó leis nó em is féidir liom dul isteach ar teams agus aroile nó é a chur isteach go onenote so tá go leor bealaí gur féidir liom é seo a a roinnt le mo mhúinteoir. So feicfidh tú ansin gur sin bealach thar a bheith simplí ó thaobh úsáid na iPad de agus na scoláirí ag cur, ag labhairt faoin teach. Abair go bhfuil muid tar éis bheith ag obair ar aonad faoin topaic réamhaisnéis na haimsire agus gur mhaith liom rud éigin cruthaitheach a dhéanamh leis na scoláirí. So an smaoineamh atá agam ná. ar fad ag cur ag úsáid an iPad chun réamhaisnéis na haimsire a chur le chéile. So an rud a dhéanaimse ná téim isteach go dtí Google. Ar dtús gheobhaidh mé png images den réamhaisnéis na haimsire, so de na siombail a úsáidtear, ba chóir dom a rá, i réamhaisnéis na haimsire. Osclaím ceann díobh. Is féidir liom ansin. Mo mhéar a choinneáil air agus ansin deireann sé download image, de ghnáth. Sin é ansin agus tá anois, tá sé anois sabháilte go dtí an camera roll. Agus ansin tá mé ag lorg léarscáil d'Éire so mar shampla just gheobhaidh mé ceann glas agus feicfidh mé ansin, so ceann ansin. Agus ba mhaith liom é seo a úsáid so arís. Tá mé ag iarraidh é a shábháil go dtí mo camera roll. Déanann sé é seo gan aon fhadhb. Right, tá sé déanta anois. So anois, tá an léarscáil agam agus tá na siombail a bhaineann leis an aimsir agam. Anois, tá mé ag dul thall anseo go dtí Keynote agus tá mé chun ceann nua a chruthú agus. Tá mé chun ceann, just ceann bunúsach a roghnú agus tá mé chun fáil réidh leis sin, leis an bosca, one second, níl mé ag iarraidh go mbeadh aon rud scríte air, níl aon ghá, agus delete. Ok. Agus an chéad chéim eile ná táim ag dul thuas anseo go dtí an siombal móide agus tá mé ag cur isteach pictiúr, so, den tír. Ok, so anois sin an pictiúr atá a'm agus is féidir liom é a dhéanamh níos lú nó níos mó agus é a chur thall ansin. Ok, mar shampla, so sin eh an tír ansin agus anois. Caithfidh mé na scamaill agus an ghrian agus mar sin de a chur istigh ann. So anois tá ceann faighte agam ansin, tá mé ag iarraidh é a dhéanamh níos lú agus má ehm clic, brúim air, is féidir liom copy a dhéanamh agus paste. So is féidir liom cúpla cinn a chur istigh ar an tír agus ehm tá mé ag iarraidh é sin a dhéanamh, oops. níos lú, OK, agus ceann eile thuas ansin, agus ceann eile b'fhéidir thíos i gCorcaigh agus Ciarraí, agus ceann eile b'fhéidir, bhuel, is dócha ceann i mBleá Cliath thall ansin. So anois, anois go bhfuil an léarscáil agam agus tá mé beagnach réidh, séard atá mé chun a dhéanamh ná, tá mé chun brú ar gach uile ceann agus animate a chur ann, add build in, Tá mé chun brú ar appear, díreach go dtagann sé isteach agus brúimse ar done, agus tá mé chun é sin a dhéanamh le gach uile ceann, an-tapaidh, mar sin, agus cé ceann eile, agus súil agam go mbeidh sé seo ag breathnú thar a bheith proifisiúnta, agus tá mé ag cur. appear isteach ar an gceann sin chomh maith agus brúimse ar done. Anois tá mé réidh chun é a sheoladh amach mar gabh mo leithscéal, mar movie. So séard a dhéanaimse anois ná brúimse ar an gciorcal ar barr ar dheis ansin leis an trí spotaí istigh ann agus brúimse ar Export agus ansin roghnaím Movie. Agus an chéad chéim eile ná ag an rogha ar bun ansin, Go to next, Build after agus is féidir leat an méid soicind atá idir gach píosa a athrú. So, cúig soicind is leor sin. So, anois tá sé sin ag dul amach. Agus roimhe seo. so just tá mé chun brú ar save video so tá sé sin déanta agus ehm sin déanta anois is féidir liom é sin a dhéanamh níos lú agus sular chruthaigh mé an físeán seo rinne mé eh físeán gairid mé féin mé féin ag ehm ag déanamh réamhfhaisnéis na haimsire de chineál éigin. So, mar a fheiceann sibh anseo, seo mise ag labhairt faoin aimsir agus feicfidh tú an bealach nach bhfuil aon rud sa chúlra, tá sé díreach, is aon dath amháin atá ann agus tá mé ag iarraidh é sin a úsáid le mo léarscáil, ok. So tá mé just chun brú stop ar sin agus tá mé chun dul amach as. So. Nuair atá an píosa sin déanta agam, agus molaimse go mór script a úsáid mar tá sé tábhachtach go bhfuil cineál cuma proifisiúnta ar seo nuair atá na scoláirí á chur le chéile. So, téann tú isteach go dtí iMovie ansin, OK? Brúimse ar an siombal móide lé, brúimse ar Movie,

Ok, so anois, tá sé sin curtha isteach agam, right? So, cuirfidh mé ar ais ag an tús é. Alright? So, now, cad a dhéanfaidh mé le sin? Téimse suas ar barr ar dheis arís agus cuirimse isteach físeán. So, recently added agus mise ag labhairt, so an ceann sin. Agus sula cuirimse é sin isteach ann, brúimse ar na trí spotaí sin ar dheis agus.

done. So anois tá an réamhaisnéis na haimsire réidh. So faigheann sibh an smaoineamh ansin. So tá mé chun an físeán críochnaithe a chur isteach leis an fhíseán seo. díbh agus fáilte go dtí réamhaisnéis na haimsire. Feicfidh Gaillimh agus Maigh Eo neart grian inniu ach beidh Bleá Cliath scamallach agus. gaofar. An taobh ó thuaidh, feicfidh siad an ghrian chomh maith ach beidh roinnt báisteach ann chomh maith. Ach thíos i gCiarraí agus Corcaigh, feicfidh siad neart grian ach chomh maith le sin, feicfidh siad an bháisteach chomh maith. Slán go fóill!
Is féidir linn Google Slides a úsáid lenár áiseanna uilig a chur in aon leathanach amháin agus é a roinnt leis na scoláirí. Seo ceann atá déanta cheana féin. So an rud atá ann, tchíonn tú gur aonad iomlán atá i gceist agus seo an dóigh a n-oibríonn sé. Nuair a brúnn tú ar na rudaí seo nuair atá sé íoslódáilte mar pdf, is féidir leis na scoláirí dul isteach agus an rud a fheiceáil. Leis an rud seo a chruthú, má thosaíonn tú le scáileán glan, is féidir cuardach a dhéanamh ar na pictiúirí agus cúlra a chur isteach cosúil leis an seomra ranga. So má tá muid leis an chúlra a chur isteach, roghnaíonn muid an pictiúr, cuireann muid isteach é agus bogann muid amach é. Leis na píosaí breise a chur leis, tá mé ag dul just cúpla ceann a chur isteach agus cuirfidh muid an tábla isteach. agus bogfaidh muid thíos é. Cuirfidh muid an chlár bán isteach agus in amanna beidh ort crop a dhéanamh leis, cuir é cibé áit a ba mhaith leat. Cuirfidh muid eolas isteach ar an chlár bán agus roghnóidh mé text ansin le sin a chur isteach. agus is féidir linn an text a athrú, é a chur sa lár agus ansin é a bhogadh. Is féidir linn then an íomhá eile a chur isteach, crop a dhéanamh leis. Cuir cibé áit ab mhaith leat. Nó seo an áit a chuireann tú an nasc isteach. Má chuireann muid bocsa text isteach arís, is féidir linn é a chur ins an bocsa iomlán. Agus ciallaíonn sé sin, cibé áit a bhrúnn tú ar an rud seo, go nglacfaidh sé chuig an áit cheart thú. Cuirfidh muid dath. ar an gcúlra agus ansin athróidh mé dath an text agus seo an chlog. Ok. Agus an rud atá ann, tá muid ag dul nasc a chur anseo, so nuair a bhrúnn tú ar an bhocsa, má dhéanann muid insert link, Glacfaidh sé anseo thú, chuig an áit seo, so is féidir leat scáileán eile a chruthú, nó is féidir linn nasc a chur isteach anseo. Leis an nasc a chur leis, caithfidh muid an seoladh a fháil, so má théann muid chuig an rud atá ullmhaithe againn, is féidir linn an seoladh a chóipeáil agus gabháil ar ais chuig an scáileán agus é a chur isteach. Agus ciallaíonn sé sin, nuair a bhrúnn tú ar an rud seo, go nglacfaidh sé chuig an Quizlet sin thú. Caithfidh muid then é a chur ar an scáileán. So, má roghnaíonn muid an cnaipe play ansin, roghnaigh Present on this device. Agus nuair a bhrúnn muid ar an chlog, Glacfaidh sé thú chuig an Quizlet. Má táimid ag iarraidh é a chur chuig na scoláirí gur féidir leo é a oscailt agus é a úsáid, nuair a roghnaíonn tú na trí spotaí, gabh chuig Share and Export, gabh chuig Send a Copy agus roghnaigh pdf, Ciallaíonn sé sin go bhfuil na scoláirí ábalta é a oscailt agus é a úsáid gan é a athrú. an iPad. Is iomaí rud is féidir leat a chruthú ar an iPad le. Seo cúpla sampla. So an rud a bhí ann, bhí leabhar Ant agus Dec Beatha le Bua taifeadta ar an iPad ar screen record.
Tá Ant agus Dec ar bheirt chomh clúiteach agus atá ag obair ar an teilifís. Sin leabhar a thaifead mé ar screen record agus ansin bhí sé curtha ar YouTube. Bhí Tráth na gCeist cruthaithe bunaithe ar an leabhar agus tagann na marcanna díreach ar ais chugainn. Faigheann tú an rud iomlán. Is féidir leat é a roinnt chuig ceist i ndiaidh ceiste. Agus ansin is féidir leat é a athrú chuig an duine é féin, le feiceáil cad é mar a éirigh leo. So tchífidh tú anseo go bhfuair an duine seo 8 bpointe amach as 10 a bhí ar fáil. An dóigh le sin a chruthú, nuair a théann tú isteach anseo, má dhéanann tú cuardach ar Google Forms, Tiocfaidh sé anuas. Roghnaíonn tú seo agus gabh chuig Go to Google Forms. Ansin tagann sé seo anuas. Cuir isteach an t-ainm. An rud atá ann, sábhálann sé seo in san Drive é. Cuir an teideal céanna leis. Más quiz atá i gceist, roghnaigh Settings. Ansin, Quizzes, Make This a Quiz, An fáth a chaithfidh muid sin a dhéanamh ná nuair a théann muid thíos anseo, ligeann sé dúinn an freagra a chur isteach. Nuair a chuireann muid an chéad cheist isteach, cén dóigh gur féidir linn

Answer key, Nuair a chuireann muid an freagra ceart isteach, is féidir leat comhairle a thabhairt. Alright? So, maith thú. Agus tchífidh na scoláirí sin. Agus save. Ansin roghnaíonn muid an freagra ceart agus athraíonn tú an méid pointe atá ar fáil agus brúnn tú ar Done. Ansin is féidir leat Required a chur isteach agus sin a úsáid. Ciallaíonn sé sin nach féidir leo bogadh ar aghaidh gan an cheist a fhreagairt. Ceist eile a chur isteach, so má bhrúnn muid ar an chrois seo, cuireann sé ceist breise isteach. Má tá muid ag iarraidh roinn difriúil a chur isteach, is féidir linn brú air sin agus athraíonn sé an roinn. Nuair atá muid críochnaithe leis an quiz agus sásta leis, má bhrúnn tú ar Send, Is féidir leat é a chur ar ríomhphost. Is é an áit sa lár an áit is fearr le dul mar is féidir leat an nasc a dhéanamh níos gairide. agus déan cóip den rud agus cuir ar aghaidh chuig na scoláirí é nó cibé duine ab a mhaith leat. Seo áis eile a bhainim úsáid as agus is é Quizlet an t-ainm atá air. Má íoslódálann tú an aip, is féidir leat é a fháil ar web browser chomh maith. Tá sé furasta cuardach a dhéanamh ar seiteanna atá cruthaithe cheana féin ag múinteoirí eile agus cóip a dhéanamh dóibh agus iad a athrú. Is féidir leat ranganna a chruthú agus na seit a chruthaíonn tú a chur isteach ann agus ansin is féidir leat é a imirt beo agus tú sa rang nó is féidir leat scrúdú beag a dhéanamh so má théann muid ar cuardach is féidir linn ceann a aimsiú agus tchífidh tú anseo go bhfuil ceann cruthaithe cheana féin agus má théann muid isteach is féidir linn a fheiceáil cad é go díreach atá istigh ann. Nuair a dhéanann tú sin is féidir leat cóip a dhéanamh de. Add to class, Add to folder é a roinnt agus má tá tú ag iarraidh níos mó a chur leis, is féidir leat sin a dhéanamh. Má tá tú ag iarraidh do cheann féin a chruthú, roghnaíonn tú an chrois Cruthaigh ceann s'agat féin, cuir an t-ainm isteach agus ansin é a chruthú agus is féidir leat na téarmaí a ghlacadh ó Microsoft Word, iad a chóipeáil agus ansin iad a chur isteach. Má roghnaím ceann de na ranganna, tchífidh tú na seit uilig atá cruthaithe agus, mar a dúirt mé, nuair a roghnaím sa seit, seo an rud a fheiceann na scoláirí, is féidir leo iad a fhoghlaim agus ansin is féidir leo na flashcards a úsáid agus dul fúthu. Is féidir leo den ag deireadh an rud sin, nuair atá siad uilig déanta acu, is féidir leo a fheiceáil cad é go díreach atá foghlamtha acu, so tugann sé fís 3 dóibh agus nuair atá siad críochnaithe, thig leo dul ar aghaidh le write, ligeann sé sin dóibh an litriú a fheabhsú. Match, sin cluiche. Agus seo an scrúdú. Alright. Em, is féidir leat mar mhúinteoir instant evaluation a chur isteach, freagra leis an Ghaeilge, fíor bréagach, agus ansin cruthaíonn an scrúdú, so caithfidh siad an scrúdú sin. a dhéanamh. Nuair atá sin againn ar an aip, má théann muid isteach ar Google Chrome, is féidir leat a fheiceáil anseo go bhfuil píosa breise leis in an web browser. Tá Progress ann. Agus is féidir linn isteach anseo a fheiceáil cad é mar a d'éirigh leo. leis an rud seo. Chífidh tú go bhfuil na rudaí sin déanta ag an rang sin agus nuair atá sé déanta ag na scoláirí, tagann sé anuas. So sin measúnú eile is féidir leat a dhéanamh ar an iPad. Mholfainn go mór daoibh Textingstory ponc com, is aip é ar ios atá fíor-úsáideach má tá tú ag iarraidh ar scoláire rud éigin measartha cruthaitheach a dhéanamh. So seo cúpla sampla, seo rólimirt idir. beirt ag déanamh cur síos ar an dianghlasáil agus an darna rud a fheicfidh sibh ná duine ag cumadh scéal i ndiaidh dóibh amharc ar Yu Ming is ainm dom.

Gan dabht ar bith, ceann de na laigí is mó atá le Google Classroom ná nach bhfuil tú in ann aiseolas ó bhéal a dhéanamh go hinmheánach ar dhóigh a oibríonn go snasta agus a oibríonn ar achan ghléas. So, an cineál aicearra a bhíonn in úsáid agamsa ná go n-úsáidim an cineál. scáileán scartha nó dá scáileán in aon am amháin so bímse ag cur Google Chrome mar shampla agus go dtig liomsa an Google Classroom a fheiceáil ar clé agus tá mé in ann aischothú ó bhéal a thabhairt do na scoláirí tríd vocaroo ponc com, rud iontach furasta le déanamh so cuir i gcás go bhfuil agus seo cineál. Google Classroom nach bhfuil scoláire ar bith ann, just le sampla agus le léiriú a thabhairt daoibh. So go bunúsach má tá obair ansin nó b'fhéidir go bhfuil an obair feicthe agat, go mbrúann tú ar an chnaipe dearg leis an mhicreafón anseo ar dheis. Tugann tú cead don do an micreafón a Fágann tú do chuid aiseolais anseo do do scoláirí, le cibé moltaí a bhfuil tú ag iarraidh orthu a chur i gcrích ansin, agus a luaithe is a bhíonn tú réidh leis, brúann tú ar an gcnaipe dearg arís agus is féidir leatsa, mar a fheicfidh sibh, an nasc a chóipeáil agus sin a chur isteach agus beidh an scoláire in ann é a phiocadh suas fríd na teachtaireachtaí príobháideacha ar an taobh s'acusan. Tá Apple Clips thar a bheith simplí le húsáid agus cuirfidh mé nasc mar chuid den cheardlann seo ar an dóigh le é a chruthú ach le sampla a thabhairt daoibh ar an dóigh ar chuir mé féin tús leis an cheardlann anocht agus an dóigh ar chuir Dian tús leis an méid a bhí le rá aici ná go dtiteann sé faoi faoin réalta go bhfeicfidh tú an réalta thíos ar dheis anseo so nuair a roghnaíonn tú sin go bhfuil rogha agatsa na Memoji a úsáid so mura bhfuil tú compordach mar shampla d'aghaidh féin a bheith ar an scáileán agus tú i mbun teagaisc is féidir leatsa Memoji a úsáid agus fiú nuair a thiontaíonn tú do chloigeann ní imíonn an Memoji so tá sin iontach maith ag leibhéal na bunscolaíochta ar ndóighe go dtiocfadh leatsa ainmhí a úsáid má tá tú ag iarraidh cruthaitheacht na bpáistí a a spreagadh mar shampla ansin so dóigh iontach sultmhar le apple clips a úsáid so is féidir leatsa sin a dhéanamh ar dhóigh iontach furasta mar a dúirt mé so Feicfidh sibh, ar ndóighe, mar chuid de, cuirfidh mé suas anseo i gceann soicind, an nasc chuig dóigh le clips a chruthú. Beidh sé i mBéarla, ar ndóighe, áfach. Seo chugaibh sampla iontach gairid a rinne scoláirí Bunscoil Cholm Cille bliain ó shin agus iad ag foghlaim faoin dóigh le clips a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar uillinneacha sa mhata.
Rang 6, 7, Bunscoil Naomh Colm Cille, An Charraig Mhór. Dia daoibh a chairde, seo físeán beag gairid le taispeáint daoibh an dóigh le taifead scáileáin a dhéanamh ar an iPad. Céad céim atá le déanamh againn ná brú ar Settings. Aimsigh agus tapáil ar Control Centre thíos faoi General agus ansin tapáil ar Customize Controls. Ba chóir go bhfeicfidh sibh socruithe ar nós seo ach beidh sin ag brath ar na socruithe agus na roghanna pearsanta atá agat ar do iPad féin. An rud atá le déanamh agat ná caithfidh tú Screen Recordings a aimsiú a agus caithfidh tú brú ar an comhartha plus taobh le Screen Recording. Feicfidh tú go bhfuil Screen Recording san áireamh anois, níl le déanamh agatsa ach brú ar an cnaipe baile. Le do mhéar thuas sa choirnéal ar dheis, níl le déanamh agatsa ach tarraingt anuas Feicfidh sibh anois na roghanna uilig mar chuid de Control Center. Más mian leat do ghuth a thaifead ar aon leis an scáileán, caithfidh tú do mhéar a choinneáil ar micreafón go dtí go bhfuil sé lasta dearg. Fógra beag gur fiú d'aird a dhíriú air Ná go ndéanfaidh an iPad taifead ar an scáileán, só sin má thagann fógra nó teachtaireacht isteach beidh sé sin mar chuid de. Só mura bhfuil tú ag iarraidh go mbeadh fógraí mar chuid den taifead, caithfidh tú a dhéanamh cinnte go bhfuil Do Not Disturb roghnaithe agat. Agus tú réidh le taifead, níl le déanamh agatsa ach brú ar Start Recording agus tiocfaidh comhaireamh síos trí, dó, a haon. Agus tú i mbun taifid, feicfidh tú go bhfuil an íomhá dearg seo ann le hinse duit go bhfuil tú ag taifead. Nuair atá tú ag iarraidh stop a chur leis an taifead, caithfidh tú tapáil ar an íomhá seo. Le stop a chur leis an taifead, brúigh ar Stop agus rachaidh an taifead nó an físeán isteach le do chuid grianghraf. Tá a fhios agam nach raibh sé seo ar an liosta agam le clúdach ach caithfidh mé a rá just rud amháin eile le taispeáint daoibh, an rud is luachmhaire ar domhan a úsáidim ná Adobe Spark Video. ní amháin mar áiseanna teagaisc, mar a fheicfidh sibh den chéad físeán eile a bheas le teacht, ach ag iarraidh ar na scoláirí a bheith iontach cruthaitheach, rud éigin a chumadh agus a chur ar ais ar leibhéal iontach gairmiúil agus proifisiúnta ar fad ó na scoláirí. Só mholfainn go mór daoibh amharc ar Adobe Spark Video. Iarrtar ort scríobh faoi lá iontach speisialta. An chéad rud atá le déanamh agat ná cén lá a phiocadh. B'fhéidir go bhfuil tú ag smaoineamh faoin saoire is fearr. Nó b'fhéidir an lá scoile is sultmhara.
Mar gheall ar an Covid-19, tá a lán rudaí ag athrú. Cé nach bhfuil scoil againn, tá go fóill obair againn. Nuair nach bhfuil mé ag dhéanamh mo chuid obair scoile, bím an-gnóthach le a lán rudaí sultmhar agus spraíúil ar nós cócaireacht. I m'am saor is breá liom a bheith ag cócaireacht rudaí milis do mo chlann.
A chairde, tá súil againn gur bhain sibh sult agus tairbhe as an óid ócáid anseo anocht agus ba bhreá linn cluinstin uaibh ar na meáin shóisialta, go háirithe ar Twitter tríd an haischlib AppleRTC. Agus ar ndóighe, bheadh. an aiseolas tríd an suirbhé beag seo just scannáil an QR code anseo ar dheis agus ba bhreá linn an t-aiseolas uaibh. Míle buíochas arís!